Ndewonu. Aha m bụ Chiji Akoma, onye bụ ọkammụta na mahadum nke Villanova dị n'ala bekee n'ala Amerịka. Isiokwu m taa bụ dịka ajụjụ, enwere iduuazị ụmụaka n'Igbo? enwere iduuazị ụmụaka n'Igbo. O nweghị isi arụmarụ dị na ya na n'ala Igbo, ọ bụ site n'akụkọ ifo ka a na-esi ezi ụmụntakịrị ihe. N'agbanyeghị ụdị akụkọ ifo ọ bụ, e nwere ihe ndị dị iche iche n'akụkọ ifo na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ụzọ iji azụlite ụmụaka. mana eleme anya anyị ga-ahụ na ụdị ọnọdụ na-akpata ka ụmụaka nọkọọ gee akụkọ adịzi ugbu a ihe onyonyo tv o kọmputa o na ekwentị ndị nke nwere ike ka kọmputa agbanwee n'etu ụmụaka ji amụta ihe nke mere ka ọ dị ka na akụkọ ifo dịzi ka ọ laala ala mmụọ ọ bụ ezie na FC Ọgbalụ kpụkọtara ụfọdụ akụkọ ifo ọnụ ọbụnadị ndị gbasara mbekwu wee dee Mbediọgụ Akọ bụ Dike anyị nwere ike ịsị na ebuchaghị naanị ụmụaka n'obi wee dee akwụkwọ ahụ kedụzi maka iduazị ndị dịka Omenụkọ nke Pita Nwana dere na Ala Bingo nke DN Achara dere. Iduuazị ndị a etoghị oke ogologo nke mere ka ọ dị ka a ga-asị na e dere ha maka ụmụaka. Mana otu awụ n'ezi. Ihe akụkọ ndị a na-akọ dị omimi karịa mkpa ụmụntakịrị. Ihe ngụpụta m taa ga-elekwasị anya na Omenụkọ. N'otu nzukọ ndị ọkammụta n'asụsụ Igbo, e kwuru na Omenụkọ abụghị iduuazị ụmụaka. Mana ọ bụ ezie na akụkọ Omenụkọ bụ iduuazị ndị okenye naanị? Ọ bụrụ na anyị ga-echeta, tutu nwata eruo afọ iri na abụọ, ọ bụrụ na ọ ma agụ Igbo o nwere ike bụrụ na nwa akwụkwọ ahụ agụọla omenụkọ n'onwe ya ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ya ọ bụrụ na ọ gụọla ya ọ gụghị ya na nzuzo ọ gụrụ ya n'ihi na omenụkọ bụ otu akụkọ arọrọ arọ ama nke ọma dịka ọka mmụta Ernest Emenyọnụ dere n'okwu mbido ntapịa omenụkọ ọ tapịara na bekee ka m kwuoro gị ihe ọka mmụta Emenyọnụ kwuru ọ sị ọgbọ ụmụntakịrị Igbo na-eji omenụkọ ebido agụmagụ n'Igbo ọbụna ụmụntakịrị na-enweghị ohere jee ụlọ akwụkwọ na ndị jere agụmagụ akwụkwọ okenye nakwa agụ omenụkọ n'ụlọ ha ebe a ka ọ kwụsịrị ihe Emenyọnụ onye bụ oke osisi na nnyocha akwụkwọ nka agụmagụ edere n'Igbo na-egosi n'ebe a bụ na iduazị a so n'akwụkwọ akụkọ mbụ ụmụaka na-agụ ụmụaka na-agụ Igbo na-agụ ya bụ na omenụkọ bụ iduazị ụmụaka anyị lee anya anyị ga-ahụ ọtụtụ njirimara akụkọ ụmụaka na omenụkọ nke mbụ akụkọ ya etoghị ogologo ọ bụghị na ndị okenye anaghị agụ akụkọ dị mkpụmkpụ mana ọtụtụ mgbe oge ụmụaka nwere ige ntị ma ọ bụ iche otu ihe otu ihe anaghị ete aka ya mere ọ na-adị mkpa ide akwụkwọ ha nkenke nke yiri nke a bụ na akọmakọ omenụkọ na-aga ọsịsọ n'isi mbụ anyị ahụla ọdachi dachiri omenụkọ ka ibu ahịa ya dum ibu ahịa ya niile si fuo na mmiri mgbe eriri eji kedo ogwe mmiri dọbisiri ka ya na ndị ibu ya na-agafe n'ihu akwụkwọ nke so nke a n'egbughị oge omenụkọ ekpebiela ire ndị ibu ya tinyekwa otu nwanne ya nwoke o teghị anya ihe ndị a emee nke a mere ka akụkọ ka akpọrọ ya nke a mere ka akọmakọ na nhazi akụkọ omenụkọ na-efe efe ka akụkọ a na-akọrọ ụmụaka dịka etu akụkọ ifo si e, e, eje ọsịsọ ọ bụ ezie na njirimara ndị a na-egosi otu akụkọ omenụkọ ji bụrụ akụkọ arọrọ arọ maka ndị na-ebido agụmagụ n'Igbo ọbụladị n'etu Nwana jiri tinye ilu n'akụkọ ya anyị ga-ahụ na ụfọdụ ilu dị n'akụkọ a bụ ndị nke ụmụaka ga-aghọta ngwa ngwa ma jikwa ha rụọ okwu mgbe ha na ndị ọgbọ ha na-ekwukọrịta okwu n'ime atụ lee ka ọka akụkọ si tinye ilu abụọ n'akụkọ mgbe Okorafọ nwanne Omenụkọ so maazị Ezuma na maazị Ọjị jee ụlọ maazị Ọkpara ka o lee ma Ọkpara ọ ga-ekwe ka Omenụkọ gbapụta Arịsa o rere n'ohu maazị Ọkpara na Ezuma na Ọjị pụrụ jee gbaa izu mgbe ha lọghachiri ha gwara Okorafọ nke a ihe e dere n'akwụkwọ anyị agbaala izu laghachikwa. Ọkpara kwere ekwe. Ọ sịkwa ebe ọ bụ na anyị na gị ahụtala ahụtala anya na ihe dị na ya bụ e mee nwa ka e mere ibe ya obi adị ya mma Okorafọ wee sị ha na nke ahụ abụghị ụka ha wee sịrịta onwe ha na ha ga-ahapụ ya bụ okwu ka ọ dịwa echi n'ihi na nkwụ fọrọ taa chaa taa abụghị ihe ọma ebe a ka ọgụgụ ahụ kwụsịrị ilu ndị a dabara adaba ma ọ bụrụ na ebumnobi onye odee bụ ka ụmụaka ghọta ha n'egbughị oge mana e leba anya na ya bụ akwụkwọ shinne a hụ na ọ dabachaghị n'ụdị iduazị ụmụaka na nke mbụ akụkọ nwoke rere n'ohu ndị na-ejere ya ozi tinyekwa ụmụnna ya n'ihi na ibu ahịa ya dum na ego ya dum kpuchapụrụ na mmiri abụghị ụdị akụkọ ụmụaka kwesịrị ịgụ dịka anyị ma ọ bụ n'akụkọ arụrụ arụ ma ọ bụ n'akụkọ ifo ka ọ bụ n'akụkọ mmụọ ihe dịkasịrịrị mkpa bụ iji akụkọ kụziere ụmụaka ọdịnala na ezigbo akparamagwa ha ga-eṅomi ọ bụ ezie na Omenụkọ bụ nwa afọ Igbo onye ma ka e si agba mbọ mara ka e si enweta uru n'etu ọbụla ihe ji dapụta n'agbanyeghị ọ dịghị m ka na odee Pita Nwana bu n'obi na akụkọ a ga-abụ akụkọ nwata ka na-eto eto ga-eji mara ezigbo agwa n'ime atụ lee ka ọkọ akụkọ iduazị a si zi ihe omenụkọ na-eche mgbe o resịrị ndị oru ya n'agwaghị ha ihe o mere ka m gụọ ihe e dere n'akwụkwọ mgbe ha na-eje n'ụzọ omenụkọ nọ na-eche ihe ọ ga-eme banyere ụmụ ndị ọzọ o refusịrị mgbe ahụ mmụọ ya na-ama ya ikpe na ihe o mere adịghị mma bụ irefusị ụmụ ndị ọzọ n'ihi na ihe mere ya abụghị ụka mmadụ kama ọ bụ ụka ọbasi dị n'elu o bie n'ebe a ọ dị ka na omenụkọ na-ata onwe ya ụta maka ihe ọjọọ o mere mana e leme anya a hụ na echiche ahụ agaghị warawara ka mmụọ ya na-ama ya ikpe omenụkọ agbanweghị ihe ọ gaji ime kama ọ hapụrụ echiche ahụ ka ọ bụrụ dịka e dere ebe a ụka ọbasi dị n'elu nke na-abụghị obere ụka ọ bụghị ụdị ụka nwata na-eto eto ga-aghọtacha ọ bụ ụka ga-agbagwoju nwata anya ihe a na-akọrọ ụmụaka na-abụ akụkọ gara siriri werere ọ naghị enwe ihe gbagwojuru anya na ya mgbagwoju anya anaghị adị n'onye bụ ezi mmadụ na onye bụ ajọ mmadụ ọ bụghị egwu tụmtụm bọmbọm nke onye datara ya ewere ọ dịghị omenụkọ mkpa ka ya na ndị o rere kpedo ma ọ bụ ka ọ laghachi azụ n'ihe o mere kama ihe o kwuru bụ na ọ bụ ije ya na ọbasi dị n'elu site na nke a o nweghị mmadụ ga-egbochi ya ime ihe ọ bụla ọ chọrọ ya bụ na o kwetere na chi ma ọkwa n'ike onwe ya ka o ji na-aga ije na mgbe dị iche iche n'akụkọ a omenụkọ na-eji ọnụ ya kwupụta ihe ọjọọ o mere n'ire ụmụ mmadụ ka o nweta ego ịzụ ahịa mana ọ naghị eme nke a dịka onye chegharịrị kama ọ na-eji ya anapụ anapụ ike ndị ya na ya na-emekọrịta ghọgbuo ha ma nweta ihe ọ chọrọ n'aka ha nke a mere na o nweghị onye okenye ga-agụ akụkọ a sị na ihe niile Omenụkọ na-eme dị mma ọ dị otu a kedu ụdị omume ụmụaka ga-amụta site n'ịgụ akụkọ a ọ bụ ebe a ka isiokwu m kwadobere ụkwụ anyị na-akpọ Omenụkọ iduazị ụmụaka n'ihi na mkpụrụ edemede Pita Nwana dị mfe ọgụgụ nke mere ka ụmụaka na-ebido agụmagụ gụọ ya ọsọ ọsọ na-enweghị nsogbu ọ bụ maka na akụkọ Omenụkọ etoghị oke ogologo dịka Jụọ Obinna nke Tony Ubesie dere ma ọ bụ ihe ọjọọ gbaa afọ nke Chinedum E. Ọfọmata dere ka ọ bụ na anyị na-asị na ụmụaka gụọ akwụkwọ a n'ihi anyị na-asị ụmụaka gụọ akwụkwọ a n'ihi na ọ bụ akụkọ arọrọ arọ mbụ nke mbụ edere n'asụsụ Igbo ma bipụta ya n'afọ 1933 ihe ndị a dịcha mma na nke ha mana iduuazị ụmụaka nwere iwu na usoro nke ha karịsịa n'ebe metụtara nkụzi ezigbo akparamagwa bụrụkwa akụkọ dị mfe n'ihe ọ na-akụzi ma gosi iduuazị ụmụaka na-akpa amụ ghara itinye nwata n'oke echiche tupu ọ mara nke bụ nke etu ọ dị ugbu a anyị enweghị iduazị nke ụmụaka akpọrọ aha ya n'Igbo mana ha erika n'asụsụ bekee ụfọdụ n'ime ha ndị nke edere na bekee bụ Chike and the River nke Chinua Achebe dere na Ụzọechi A Story of African Childhood nke Ernest Emenyọnụ dere anyị nwere ọtụtụ akụkọ ifo nwekwa ụfọdụ akụkọ ụmụ anụmanụ dị ụmụ anụmanụ dị n'ime ha dịka akwụkwọ ọhụrụ edere aha ya bụ nwa ewu aghịrịghịa The Adventurous Kid nke Urenna E. Ọnwụegbu dere na ngwakọta Igbo na Bekee o dere ya n'afọ 2018 ma a bịa n'iduazị nke ụmụaka nke edere n'Igbo ọ dị m ka na anyị ka na-achọ ịhazi ihe anyị chere na ụdị akụkọ a kwesịrị ịbụ ndewonu